Igbo kwenu chachacha Igbo rieni chachacha Igbo ana m ekene n'ụbọchị taa ka anyị kwuo maka ekene greetings ekene okay ekene bụ ihe pụrụ iche abịa n'omenala ndị Igbo ekene ọ pụrụ iche maka na ọ bụ ekene ka ji ka eji wee kwanyere okenye ugwu abịa na ala Igbo ekene sokwa na omenala Igbo omenala Igbo ịfụ onye tọrọ gị n'ụtụtụ n'ehihie na mgbede mgbe ọbụla ekene onye ekene ndị Igbo na-ahụtakwa ekene dịka omenala ka anyị gaa n'iru enwere ọtụtụ ekene enwere ọtụtụ ekene enwere ekene ụtụtụ nwee ekene abalị nwee ekene ehihie nwee ekene ịyọ mgbaghara nwee ekene ọgbọ nwee ekene onye nọ n'ọrụ Nwee ekene ị ga-ekene onye gị na ya na-arụ otu ebe. Nwee ekene a na-ekene ma irichaa nri. Nwee ekene ndị eze. E nwere ekene dị iche iche. Na nkụzi ụbọchị taa, anyị ga na-ewere ya otu n'otu wee na-akụzi ya ka wee mụta nke ọma. Matakwa na nkụzi a, m ga-emepe gị anya ka ị mara ihe dị mkpa n'ime ekene ihe dị mkpa n'ime ekene ihe i che na ọ bụ otu esi eme ihe mana ọ bụrọ ka esi eme biko nene ihe nkiri m na-etinye nene ya share ya ga n'ebe ọbụla nnọọ you're welcome ndewo ndị ọma nnọọ ka anyị bido na ekene ụtụtụ ee ka anyị si wee hụzie n'ụbọchị taa ndị mmadụ na-ekene ụtụtụ ọma mana abịa n'ala Igbo oge gboo ihe anyị na-ekene bụ ị bọọla chi i tetala ị bọọla chi i tetana bụ kpọmkwem ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịsụ igbo ọfụma ị bọọla chi maọbụ ị tetana ya bụ ekene na-ekene n'ụtụtụ mana o nwe ndị na-asị ụtụtụ ọma ị chọrọ ikwu ụtụtụ ọma just chọọ ka ị mara nke ka nke dị mma or nke bụ ezigbo ntu ndị Igbo si ekene ekene ehihie ekene ehihie o nwere ndị na-asị na ọ ehihie ọma well ị sị ehihie ọma ọ dị mma mana a bịa na ala Igbo ehihie ekene ehihie bụ ndeewo ma ọ bụ daalụ

bụ ekene abalị mana o nwere ndị na-asị mgbede ọma ya bụ good evening ekene abalị na ekene na ekene mgbede ọ bụ otu ihe ka chi foo ka chi bọọ o nwere ndị na-asị na ọ em, e- ekene mgbede bụ eh, like ntu a ndị bekee si eti good evening ọ sị na ọ mgbede ọma ka ọ dị a gakwa n'iru ekene onye nọ n'ọrịa ekene e nwere ike inye onye nọ n'ọrịa bụ ndo ṅụọkwa ọgwụ ndo ewo ahụ gị na-achakwa ọkụ ndo ekene ị na-ekene ebe ị na-arụ ọrụ dịka nwa afọ igbo bụ ị fụ onye gị na ya na-arụ ọrụ ị sị ya ndeewo ị nwekwara ike iji ị bọọla chi ndeewo dịka ekene ehihie ndeewo dịka ekene abalị ehe ma ọ bụ ka unu si akpọ ya ehihie ọma mgbede ọma ụtụtụ ọma nke ọbụla or ndeewo maazị Ndewo maazị. Ndewo maazị. Ndewo maazị John. Ọ bụ ekene ọma. Kedu ka i mere? Ọ bụkwa na ekene ọma. Kedu ka ee ị bọọla chi? Ọ bụkwa. O sokwa na ekene ị ya-ekene ndị gị na ha na-arụkọ n'otu ebe. Ekene mgbaghara. Biko gbaghara m. Biko mee m ezie. Biko chefuo ihe ọjọọ ọbụla m mere chefuo. Biko m ma emezi ya ụbọchị ọzọ. O so n'ekene o so n'ekene ịyọ mgbaghara. Ekene ịnabata em onye ọbịa. Nnọọ. nnọọ kedu ihe m ga-enye gị ka nwa afọ igbo ekene ndị ọgbọ e nwere ndị ọgbọ niile nwere ntu ha si ekene ekene ndị ọgbọ niile nwere ntu ha si ekene ekene ha nwere ntu ha soro isi wee ekene ekene o nwee ndị na-ekwe n'aka o nwee ndị na-ekwe n'aka nwee ndị bụ nwee ka a si ekwe n'aka nwee ndị nwere ka a si ekwu nwee nke anyị ekwu ịzaghachi mhm. e nwekwara ekene ndị nze na ọzọ ndị chiri echichi o nwee ndị na-ekene aka atọ o nwee ndị na-ekene o nwee nke anyị ekwu anyị nwesịrị ekene dị iche iche matakwa na ekene bụ na-egosipụta na ị bụ nwaafọ Igbo na-ekene ekene a na-emekwanị ka asụsụ anyị a bụ asụsụ Igbo na-aga n'iru asụsụ anyị amaka asụsụ anyị atọka ebe ọbụla ị nọ na-asụ asụsụ Igbo ka ọ dịnị ka o mesịa ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ asụsụ Igbo Asị m na mụnwa bụ kịrịkịrị star ndị Igbo na achọrọ m ime ka asụsụ Igbo bụrụ ihe dị serere werere serere werere dị very very very very very simple ka ọ dịnị